ndị be anyị ekene m ụnụ afa m ka bụ obiọra aneke aneke obodo okoro wawa nke solid 100.9 fm ya na wawa tv nke anyị nọ n'ime ya ee a sị m ka m nyokene ndị be anyị bụ tụmadụ ndị Enugu steeti maka ihe gbasara Wawa TV Wawa TV abụrọ ihe gbasara gọọmenti ma ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ bụrọ ihe gbasara ndị Enugu West maọbụ ndị Enugu North maọbụ ndị Enugu East Wawa TV ihe ọ pụtara bụ ekwu naatọ siwelu ihe ụkwụ naatọ yiwelu ekwu nke ya bụ ekwu o yiwelu bụ wawa anyị wee jụkene kedu ndị bụ ndị wawa ndị bụ ndị wawa oge anyị nọ na Anambra steeti nke ochie dịka a na-eme ndọrọ ndọrọ ọchịchị mgbe ahụ ka eji akọ ọnụ ị bụ onye ebe ị bụ onye ebe a e wee kpọọ anyị ndị wawa mgbe Onoh nwa Ngwo ha na-azọ gọvanọ wee sị o ji ọkpa aṅụ tii anyị na-ekenekwa ma mgbe Jim Nwobodo ha nọ anyị kpọọ ndị Anambra agbaenu akpọ anyị ndị wawa keezi ndị ha kpọrọ ndị wawa ndị ha kpọrọ ndị wawa bụ ndị Enugu steeti na ụfọdụ ndị Ebonyi steeti maka na ọ ka ekechelụ emechaa e kee Ebonyi steeti ka e wee kee Ebonyi steeti o nwere ndị esi n'Abịa steeti wee kete na Ebonyi steeti ya bụ ndị esoro na ndị wawa mana ndị ochie ahụ nọbu anọ ha bụ ọ ha wa bụ ndị so anyị wee bụrụ ndị wawa anyị wee na-ekwu maka ndị na-agba ọnakọta afụ onye Nkalagụ asị onye Abakaliki ọ dịka na-enupụ ya gị na ha bụkwa ofu eziokwu na eji steeti wee dịka kewere anyị ma ndị Iza anyị ncha bụ ofu onye Abakaliki nke a ka anyị kwụsị ya ka anyị maa na anyị ncha bụ Wawa e wee bịa n'Enugu steeti o nwere ihe anyị chọrọ ịkwụsị ya bụ ihe anyị chọrọ ịkwụsị bụ ee onye a ịbụ onye Nkanụ onye a ịbụ onye Nsụka onye a ịbụ onye Udi imego three senatorial zone dịka a na-ekewa anyị wee sị na anyị ncha niile bụ ofu ka anyị hapụ nkewa nke anyị na-eme maka a sị na divided we fall maka ndị sụrụ oyibo united we gịnị we stand anyị na-anyọ nwoke na-anyọ nwaanyị bụ ndị be anyị ka anyị gbakọ aka ọnụ kwado n'onwe anyị nke anyị nwere a na-akpọ Wawa TV kedu ka anyị si akwado ya maka na mgbe mbụ na ọ na-abụ akpọ gị onye Wawa ifele a na-eme gị ee onye Wawa nke a i- i- i- i- imelụ ifele wee pụwa mana kịta akpọ gị anyị jizi ya akpa nganga ịkpọ m onye Wawa m za gị sị gị, yes kpọọ ihe anyị bụ ịghọtago anyị wee na-anyọ unu ka unu kwado anyị na isonyere anyị na Facebook Wawa TV Enugu ka unu sonyere anyị na YouTube Wawa TV Enugu sọskraịbụ ya na-edekwenu kọmentị na kọment sekshọn na-eshekwe ihe anyị na-eme kịta ihe anyị nọ bụ igosi ndị mmadụ Igbo heritage ma nke dị na be anyị ma nke dịgasị n'ebe ndị ọzọ dị iche iche ka gịnị ka ihe dị omimi nke anyị amaghị dị na be anyị ka anyị mara ya ị ma na o nwere ebe a gbapụrụ mmiri tata n'Enugu steeti ọ bụrụ mmiri ọkụ mmiri ọkụ ahụ na-agwọ ọya mgbe na-adịghị anya anyị ga-enwetara unu ya bụ nke ị ma na e nwere ebe a na-akpọ ọdụ ụkwa na Ezeagụ Agụobu Ọwa ọdụ ụkwa ka ọ ya bụ ị bata ị baa n'ebe dị ka ụnọ mmiri esi n'enu ya na-ezo n'anị ma n'ime ụnọ mmiri ada ezo na ya ị bazie n'ime imie ebe ị ya abụ ị na-ekpe ekpele gbaa ugboro asaa ihe ọbụna ị na-ekpe ekpele Chineke aza gị ya bụ ekpele ọ dị na be anyị bụ Enugu steeti na Agụobu Ọwa ọdụ ụkwa ị ma na enwe ihe e nwelu n'Enugu steeti dị nne nke anyị ga na-ewetara unu unu na-ekiri anyị na YouTube na-ekiri anyị na Facebook unu ga na-afụ ya ma nkwado anyị na-achọ unu n'aka bụ ka unu kwado anyị subscribe ya na-ekiri ihe anyị na-egosi unu anyị eje ma Akwụke anyị eje ma Awhum Monastery ebe dị iche iche ihe dị iche iche dị omimi dị n'Enugu steeti ka anyị gosi unu ya maka na ihe dịkwa n'Enugu steeti Enugu steeti kwesịrị ịbụ tourist center ọ anyị wepụtasịa ya onye maalụ nke ọ ya ede ka gọọmenti tinye aka ka anyị mezie ebe anyị maka Chineke jigoro aka wee chọọla ebe anyị mma ọ anyị jiri aka anyị hazie ya gbazie ya ọ dị mma ọ ndị gọọmenti nụ ihe gụwa kwu ihe onye ọzọ kwu a tụkọta ya ọnụ anyị egosi ya ndị gọọmenti Akwụke Beach kwesịrị ịbụ ebe a na-eje piknik na-eje ihe dị iche iche dịka anyị si wee baa beach ọ aka melụ azụ ngwọ anyị sị ka anyị jiri aka anyị mezie be anyị ka be anyị bụrụ ebe obibi eziokwu na ihe siri ike na ihe a bụ ee mgbe Tinubu a na dọla na-arị ọlịlị ọlịlị ihe oriri na-arị ọlịlị ọlịlị mana anyị agaghị eji maka ya wee jụ be anyị anyị ga-emezu be anyị be anyị adịka nke ibe ha wee na-anyọ nwoke na-anyọ nwaanyị Wawa TV bụ nke anyị biko nụ nwoke ma nwaanyị ka anyị kwado nụ nke anyị ka nke anyị wee bụrụ ọkaibe ọ bụrọ ihe gbasara gọọmenti ọ bụghị ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị ncha ncha ọ nke anyị a sị na nke anyị bụ nke anyị ka ọ dị ka ọ hara m n'ọnụ otu ahụ ma na-ekene nwoke na-ekene nwaanyị ị mara na ị bụ onye Ebonyi steeti bụrụ onye Enugu steeti i so na wawa anyị niile bụ ofu ka anyị chịkọ aka ọnụ mgbe afọ ga na-agbagote anyị ga-agwa unu mgbe anyị ga-eme wawa cultural day mgbe ahụ ka anyị ga-ebupụta ihe dị iche iche egwu dị iche iche nni dị iche iche dị n'ana wawa unu amalụ na ihe anyị na-ekwu anyị ga na-eme anyị na-eme eme ọ bụrọ ikwu sọ n'ọnụ unu ga-afụ ya n'anya wee na-asị ka ọ dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma deemenụ